ka m kpọsịtalụ gị ụmụafọ igbo iri kajara akaja n'ihe gbasara azụmahịa ya bụ ndị oji ego achụ ego ndị oji ego achụnta ego onye nke mbụ bụ onye Innoson ezigbo aha ya bụ Chukwuma Innocent eji Innoson Group wee mara Chukwuma bụ onye Umudim nke dị na Nnewi na steeti Anambra O bidoro iji aha Innoson Group azụ ahịa kamgbe afọ 1981. Ọ na-emepụtagasị ọgba tum tum na akụrụngwa ya, ngwa ụlọ, ihe eji echekwa ndụ, akụrụngwa latrik, ụgbọala dị iche iche na akụrụngwa ha. Ọ ihe ndị ọ na-emepụtagasị. Onye ọzọ bụ onye? Ibeto. Maazị Cletus Mmadụbugwu Ibeto bụkwa nwaafọ Nnewi. O bidoro dịka ọkwọ ụgbọala na onye na-arụzi ụgbọala. Ọ gbakwanụrụ odibo tupu o mepụtawa nke ya kedu ihe ndị ọ na-emepụtagasị ha gụnyere simenti eji alụ ụlọ akụrụngwa ụgbọala mgbere ụlọ obibi na ala ahịa mmanụ ụgbọala wee dịrị gabazie ị ma na mgbe m kwuru na ọ gbara odibo tupu o bido nke ya ị nwere ike ị na-ajụ onwe gị kee onye ọ gbara odibo onye ọ gbara odibo tupu o bido nke ya bụ Lawrence Amazu nke nwe Chidiebere Transport Company onye nke atọ bụ onye Chicason Group Alexander Chika Okafor ezigbo aha ya n'ezie ọ bụkwa onye Umudim Nnewi nke steeti Anambra Mm, ọ bụkwa n'afọ 1981 ka o bidokwara ịzụ ahịa nke ya ọ na-azụ ahịa mmanụ ụgbọala ahịa ala na ụlọ obibi ọ na-egwupụtakwa akụ ọnatarachi o nwere ụlọ ọrụ na-emepụta mmanụ eji esi nri o nwere ụlọ ọrụ na-eme- na-arụpụta ncha o nwekwara okpu mgbochi nke a kpọrọ helmet o nwekwara ọtụtụ nnukwu ụgbọala na-ebutegasị ihe sigasị mba ofesi abata mba naijiria onye ọzọ bụ erisco food limited ya bụ maazị eric umeofia onye nke a bụ onye amichi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South. nke steeti anambra o bidoro ịzụ ahịa akụrụngwa ụgbọala n'afọ 1983 na sokoto ọ na-amasị ya inyere ndị mmadụ aka ihe ndị eji wee mara ụlọ ọrụ ya bụ gịnị osikapa nnu otuboala a gbara na mkpọ ya bụ tin tomatoes ọtọ biribiri ya bụ shuga mmiri ara ehi ngwa nri na ihe ndị ọzọ dịgasịzi iche iche onye nke ise bụ Coscharis Group onye bụ Cosmas Mmadụka ọ bụkwa nwaafọ Nnewi o bidoro ịzụ ahịa mgbe ọ dị afọ iri na asatọ ọ bụ n'afọ 1977 ka o bidoro ụlọ ọrụ ya site n'ịzụ ahịa akụrụngwa ụgbọala ha na-ere ma na-arụziri ndị ome ụgbọala dịka Ford, Land Rover na ndị ọzọ ụgbọala ha na Naịjirịa. Ha na-emepụtakwa akụrụngwa teknụzụ. Ha na-emepụtakwa ngwa nri nke gụnyere osikapa na mmiri ara ehi, akụrụngwa ndị ụlọ ọgwụ ji alụgasị ọrụ nakwa ọrụ ugbo dịgasị iche iche. Onye nke isii bụ gịnị? Air Peace, Allen Onyema. Ọ bụ onye obodo Mbọsị n'Ihiala nke steeti Anambra. Ọ bụ onye ọkaiwu tupu ọ malite ụlọ ọrụ Air Peace n'afọ 2013. Mụ na gị mazinụ Air Peace na ọ bụ ụlọ ọrụ eh, njem ụgbọelu. Onye ọzọ bụ Kotec Group of Companies, ya bụ Chika Emenike. Ọ bụ onye Amanatọ na Uzuakọlị dị n'Urualla, Ideato nke steeti Imo. Ọ bụ site n'ile akụrụngwa ọgbatumtum ka o si wee bido ịzụ ahịa ndị ọzọ echefughịkwa m ịgwa gị na onye nwa nwekwa Tummy Tummy noodles ọ na-eme akụrụngwa eji arụzi ọgba tum tum nakwa akụrụngwa eji arụzi ụgbọala na-emepụtakwa ihe eji achọ ụlọ mma na-emepụtakwa mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị ọzọ onye ọzọkwa bụ Orange Group Maazị Tony Ifeanyichukwu Ezenna ọ bụ onye Akọkwa nke Ideato steeti Imo ọ bụkwanụ n'afọ 1988 ka Orange Drug bidoro ha na-emepụta ma na-ere ọgwụ dị iche iche maka ezi ahụike na-emepụtakwa ncha eji asa ahụ Hmm? nke iri bụ Emzor Pharmaceuticals Stella Chinyelu Okoli ọ bụ onye Nnewi na steeti Anambra ọ bụ n'afọ 1977 ka ọ malitere Emzor Pharmaceuticals dịka chemist ụlọ ọrụ ya na-emepụta ọgwụ ndị mmadụ na-eji achụ ọrịa dị iche iche N'ezie, ndị a m kpọpụtagasịrị ugbu a abụghị naanị ndị a ma ama bụ ndị oji ego achụ ego n'ala Igbo. E nwekwara ndị ọzọ ndị dị ka Leo Stan Ekeh. E nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ anyị ka nkụ maka na Igbo mere gịnị? Igbo nwere ebu nwee mfụ. O nweghị ihe ị ga-achọ achọ n'ala Igbo ị gaghị ahụ o. Mana weregodo nke a wee nọrịa oge. Ka emesịa.